kuyambira 2017 boma inakhazikitsa kampani yapadera public service pension trust fund ma civil servant oyambira 44 years kutsika musi amapezeka mu skimu imeneyi amasonkha 5% monthly salary akadzafika 60 years adzalandira ngati pension tikudziwa kuti ndalama zimene ma civil servant amalandira ku pay as you go zimachokera ku account number 1 kodi mabiliyoni a contributory scheme amasungidwa kuti public service trust inalemba ntchito ma fund manager kuti aziyang'anira ndalamazi old mutual nico continental asset management ndalama zimene tikumva pa social media 128 billion yachokera ku contributory fund osati pay as you go ndiye timafunsa kuti ndi chifukwa chani tikupanga blame nduna za boma mwezi wa january 2023 bodi ya public service trust fund inalemba ntchito makampani atatu nico old mutual continental asset management anauza kuti

imene ma civil servant mu contributory scheme amasunga board ya pension fund inatenga 500 billion ndikuwapatsa Old Mutual 300 billion anawapatsa a Continental Asset Management 200 billion anawapatsa Nico pension fund imadera nkhawa ndi devaluation ndalama tisasunge ku banki inuyo ngati fund managers tapezani ma property tigule posakhalitsa continental asset management anapeza sigelege hotel anagula within 3 months pa mtengo wa 21 billion old mutual inagula malo pa clock tower ndikuyamba construction chithaphwi hotel a nico mu february 2023 anakumana ndi bodi ya pension fund anauza kuti apeza katete famu komanso amaryllis hotel bodi itakhala pansi inachita recommend amaryllis anapita kukaona ndi kukhutira anawuza nico mupange due diligence sale agreement komanso valuation by july 2023 makampani a valuation anayitanidwa garden city inapanga valuation 78 billion knight frank 87 billion

Bodi nayonso inapanga recommend pa 31 October 2023 anauza NICO imalizitse structural integrity analysis. Bambo wina otchedwa W Chirwa wa ku NICO ndi amene anapanga komanso kusainira mu November 2023. 12 December 2023 linali tsiku lopatsana ndalama koma NICO amene amasunga chithumba sanapite a week later 19 december 2023 anauza bodi ya pension fund kunena kuti asintha chiganizo sagulanso hotelo atawafunsa chifukwa chani sanayankhe koma kafukufuku amene tinapeza anaonetsa kuti niko inali itaononga ndalama za pension pogulira maproperty mbuyomu ndimafotokoza kuti ma fund manager amenewa ali ndi ma property ma shop mtown ndalama akugwiritsa ntchito za pension pa tsiku limeneli ayendetsa bwinobwino process kuyambira february 2023 up to 12 december analephera kupereka ndalama 47 biliyoni kunalibe ku akaunti pa chifukwachi bodi inakwiya ndikuwapatsa chilango poyamba aniko amasunga 20% 200 billion anawalanda ndikuwasiyira 1% from there aniko kudzera kwa bwana wawo dunga ameneyu funemu daniel dunga anayambapo miseche amanena kuti a ifeyo sitinagula Amaryllis hotelo chifukwa sitinamalize due diligence mongokumbutsana zimenezi zimachitika 2023 nthawi ya chakwera komanso malawi congress 18 march 2024 continental asset management imeneyi ndi kampani imene agula Sigelege hotel ku lilongwe

anadziwitsidwa za kusinthako koma chodabwitsa pa 5 juni 2025 kunali meeting ku blantyre meeting imeneyi inayamba half past 2 masana ndikulekeza half past 4 masana omwewo imachitikira ku Amaryllis hotel anthu amene analipo yusufu shirazi armstrong kamphoni amayimira eni ake Amaryllis hotel ku pension fund kunali george jim komanso charity gambatula oyimira nico daniel dunga ndi loya wake memory chipembere meeting isanayambe yusufu anafunsa a nico akufuna chani poti munachotsa takhala tikugwira ntchito ndi a continental asset management 17 months lero tikupanga meeting ndi nico chifukwa chani george jim anayankha kuti musadandaule bwana yusufu chifukwa nico tayibwezeretsa mu game meeting imeneyi ya pa 5 juni 2025 imene inachitikira ku blantyre pa amaryllis hotelo itangotha panangopita masabata awiri lazarus chakwera anasankha bodi yatsopano mamembala a bodi asanayambe ntchito amafunika kuti apasidwe malaisensi kuchokera ku reserve bank opanga malaisensi amenewa anali george jim chimene amachita amangozengereza kuti a bodi asayambe ntchito pamene mamembala anali idle a bodi atsopano george jim anali busy kuthamangisa mapepala ogula amaryllis now 16 september mcp yaluza tikudziwa zimene zimachitika mu 7 days transition process anthu amasintha ma contract and this is the time george jim anaganiza zosintha contract agreement ya amaryllis hotelo kuchoka 47 billion kufika 128 billion chifukwa anthu amenewa ku public inquiry komanso amene akulankhula za amaryllis hotelo sakufotokoza momveka bwino kunena kuti contract ya 47 billion inasintha bwanji kufika 128 billion lazarus chakwera atangoluza akuluakulu a boma mu transition process kunali 7 days transition process mu nthawi imeneyi anthu amasintha macontract george jim anadziwa kuti kubwera kwa dpp iye uja achoka pampando so amathamangisa process kuti agule hotel anaichosa contract agreement pa 47 billion ndikufika 128 billion pali ena akunena kuti boma linayimisa za neef analesa kugula magalimoto odula there were austerity measure ndi chifukwa chani sanalese amaryllis hotel purchase inuyo ndimafuna muone reserve bank ya mafuta mwale inalesa kuti board isagule hotelo mu august 2025 tisanavote and this is the same governor wa reserve bank anavomereza kuti board igule hotelo pa 25 october 2025 kodi gavana wa reserve bank mu 2025 anali ndani aliyense akuyankha kuti mafuta mwale now ndimafuna mumvetsetse mafuta mwale tisanavote anakaniza bodi musagule hotelo mu august 2025 16 september chakwera ataluza iye yemweyu mafuta mwale anavomereza mu oktoba pa 25 oktoba 2025 chifukwa choona kuti amayendera payerepayere pa nkhani imeneyi anthu akamafotokoza zikuoneka kuti sakudziwa kuti 128 biliyoni inachokera kuti ndimafuna ndikufunseni amalawi kodi 128 billion anagulira amaryllis hotelo inachokera kuti chifukwa ndalama za contributory pension zimasungidwa ndi mafund manager nico old mutual continental asset management akagula katundu mu dzina la pension fund nduna is not responsible mwachitsanzo continental asset management anagula sigelege hotel zimene zija sizikhudza nduna old mutual ikuononga ndalama pa chithaphwi hotel ndikunena pano aononga kale 135 billion akufuna 15 million dollars yonjezera nduna is not responsible amene akuononga ndalama pa chithaphwi hotel ndi a old mutual komanso pension fund same applies amaryllis amene akugula ndi a nico komanso pension fund nduna is not responsible 128 billion sinachokere ku account number 1 amene analipira ndi ma fund manager ndakhala ndikunena mobwereza m'mbuyomu ma project a sigelege hotelo chithaphwi amaryllis tipange blame a nico old mutual cam mukakhala busy kupanga blame anthu olakwika nkhani siyenda bwino ma civil servant ali ndi ndalama zokwana 1 trillion ku banki pension fund inatenga 500 billion kuwapatsa old mutual 200 billion nico 300 billion continental asset management anauza kuti makosana pezani maproperty tipange investment cam inagula sigelege 21 billion old mutual akumanga chithaphwi hotel nico inapeza amaryllis ndalama za maproject onsewa sizimachokera kuboma 128 billion tikukambirana amene alipira ndi mafund manager this is not pay as you go ministry of finance imayang'ana pension ya pa 14 128 billion yachokera ku public service contributory fund inu osadabwa kunena kuti mra inatolera msonkho 100 million pa bizinesi ya amaryllis ikanakhala kuti bizinesi imeneyi imachitika mwakuba mra ikanatenga msonkho kalata ya attorney general acb and even reserve bank anapanga clear transaction nde tikudabwa lero ndalama zaperekedwa akupanga blame game pomaliza ndimafuna ndibwereze pali mitundu iwiri ya penshoni kumayiko pay as you go anthu akapanga retire amalandira zawo kuchokera ku misonkho ya boma amalipidwanso pa 14 mwezi uliwonse ma civil servant samasonkha chilichonse ku pay as you go ministry of finance accountant general amakhala responsible ndi skimu imeneyi palinso contributory fund kuyambira 2017 goodall gondwe anakhazikitsa kampani yapadera public service pension trust fund ma civil servant oyambira 44 years kutsika musi amapezeka mu skimu imeneyi amasonkha 5% monthly salary akadzafika 60 years adzalandira ngati pension mabiliyoni a contributory fund amasungidwa ndi ma fund managers nico old mutual continental asset management amenewa makampani amenewa ndi amene akumanga chithaphwi hotelo anagula sigelege hotelo komanso amaryllis hotelo asanamizire munthu ndikuyankhulani monga publicity secretary wanu tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinadye nawo zimene anabazo ndi chibwana mwandimvatu eti ine akanena kuti kabwila analandira mwakuti mwakuti ndi zowawa chifukwa kabwila adayenera oya- kugawana ndi anzanu sikuti ndikunama ndi zowawa kuti anthu mwayenda ulendo muli mbu anthu ena amalandira mabiliyoni ndi zowawa koma sitinyamuka nkukanena kwa eni yake zimenezo ayi kaya tamvana tizikhala ngati ana ovinidwa mukumbukire ngodya zinayi